2017 ku liberia kunali chisankho george weah amakondedwa kwambiri kuposa aliyense anthu anamuvotera mpaka kuwina chisankho ndi 60% pa kampeni analonjeza kuti adzathetsa katangale katundu adzakhala otchipa komanso analonjeza ntchito kwa achinyamata atayamba kulamulira zonsezi sizinatheke katangale anali ponseponse nkumati sobola kale Patangotha miyezi 9 akulamulira, ndalama zoposa 96 million dollars zinasowa. Tikazisintha ku Malawi kuno ndi 161 billion kwacha. Anthu amene anasowetsa ndalamazi amadziwika. Anangomangidwa masiku ochepa nkuwatulutsa chifukwa choona kuti anali pa ubale ndi President George Weah. Tinaziona ku Malawi kuno anthu amene amakhuzidwa pa nkhani ya Sattar akuluakulu a mcp oposa 87 sanamangidwe ngakhale chakwera analonjeza kuti anthu amenewo awamanga koma sanamangidwe panali anthu amene anaba 6.2 billion covid fund sanamangidwe cousin wake wa chakwera anaba 750 million malawi kwacha zimene amanamiza anthu kuti afuna kukagula fertilizer ku butchery sanamangidwe ku liberia ndalama zoposa 161 billion kwacha zinasowa anthu amene aba ndalamazi ndi anzake a president koma anangomangidwa masiku ochepa nkuwatulutsa in addition ku bungwe lotolera misonkho kunachitikanso katangale kafukufuku anayamba zodabwitsa zambiri zinachitika auditor general wa kumeneko emmanuel nyeswa anaphedwa pomuombera ndi mfuti ameneyu anamuombera m'mutu akuluakulu enanso awiri aku revenue authority anaphedwa ndi poison katangale anangosanduka ngati symbol symbol ya boma la george weah nkhani ya ulova inali paliponse mdzikolo komanso katundu pa nsika anali okwera anthu aku liberia anakhumudwa ndi kutaya chikhulupiriro iyeyo analonjeza kuti ndidzakupezerani ntchito ndidzatsitsa katundu komanso ndidzathetsa katangale koma zonsezi sizinachitike pofika 2024 george weah analuza chisankho ndi kuchotsedwa pa mpando mwachidule malonjezo abodza ndi amene anamupweteketsa anthu aku liberia anavotera joseph boakai mkulu ameneyu anapikisana ndi george weah 2017 koma analuza ndikunena pano ndi amene anawina chisankho chimene changothachi ndi president wa dziko la liberia mu 2020 mwachitsanzo achakwera anagonjetsa peter mutharika koma pakali pano amalawi ndi okwiya ndi chakwera 2024 kafukufuku akuonetsa kuti chisankho chitati chitike kapena chimene chikubwera 2025 anthu ambiri akufuna mutharika george weah anali otchuka kwambiri 2017 chinali chiyembekezo cha anthu koma zimene anachita kulonjeza katangale ndidzathetsa katangale koma anapezeka kuti iyeyo ndiye mwini wa katangale analonjeza kuti ndidzatsitsa katundu pansika koma katundu anali okwera analonjeza kuti ndidzathetsa ulova koma ulova unali paliponse chisankho chitachitika chaka chatha anachotsedwa pa mpando ndi mkulu yemwe uja amene analuza 2017 joseph boakai mukapita ku america anthu ambiri sakumufuna joe biden donald trump pulezidenti wakale ndi amene wadya moto paliponse ambiri mukhoza kumaganiza kuti joe biden sakufunidwa chifukwa cha nkhondo ya ku israeli kapena ukraine koma si choncho nkhani yake ndiyokhudza kukwera mitengo kwa zinthu pa nsika ma americans ndiokwiya ndi malonjezo abodza amene anauzidwa pa kampeni biden amauza anthu kunena kuti mudzagula katundu wotchipa koma panopa katundu ndiokwera kwambiri kuyerekeza nthawi ya trump ku malawi kuno tikuonanso chimodzimodzi katundu akungosintha mitengo daily shuga weniweniyu wafika pa 3500 akuluakulu anthu akudowa amakonda tiyi akwanisa bwanji kugula shuga pa mtengo umenewu anthu aku ntcheu amakonda kachaso ndi kukwera kwa shuga mavelemoti akweranso kodi zidakwa zithawira kuti amalawi akuvutika kumagona ndi njala chifukwa chakwera wakweza chilichonse pansika mu 2020 pamene anthu amavota anali chiyembekezo cha anthu ovutika analonjeza kenani koma lero watifikitsa ku bagamoyo mbusa ameneyu sakusiyana ndi george weah george weah analonjeza zambirimbiri mu 2017 koma analephera atalephera anthu anamuweruza pa chisankho chimene chachitika posachedwa mkulu ameneyinso lazarus chakwera aluza chisankho ngati george weah ku liberia analonjeza kuthana ndi katangale koma lero ndi mfumu ya mafumu on corruption tikukumbukira december 2022 anatuma apolisi kukaopseza mkulu wa acb martha chizuma kukamupseza ndi usiku